ọla na eze mmanwụ na-agụ alọ mụ bụ akwa onye ọbụla tụle mụ na-ekwu ee ọkwa na ndị pastọ kpatara esemokwu nwa na-eme na famili ụnụ anọkata nwanne na nwanne ya na-ese okwu onwekwu onye ọzọ kọsụ ya ọkwụ pastọ o bube amụma first key point ya bụ na ife na-eme osi na be nna gị kedu ife dị ife ahụ na-eme osi be nna gị ọsị na nwanne nna gị na nwanne gị nwoke na nwaanyị anụtara anụta na-eme gụ ife niile a bụ skam mgbe a bụ obere oge gụ na nwanne wee sebe okwu gụ na nwanne papa gị esebe okwu nwanne papa gị chọsịa ife oge ma ọ bụrụ gụ nwa ka ọ ya onwe ebe ọ yara ekpe ekpere ka ọ dịrị gị na mma ebute enemiti enemiti na ngwuru ọ dịrọkwọ mma asakatazie isi gụ nwa amalụ ichekie enu ka nwanne nna o si wee o gburọ gụ mgbe i pere mpe ịma na ọ chọọ o gbuo mgbe ọ na-egonye o biskiti mgbe ọ na-egonye o switi mgbe ị na-abịa eri nri befa o gburọ gụ na ọ kịta azị itopụta ka ọ ya egbu ebe ọ na-ekpe ekpere ka ọ dịrị gị na mma ka ọ marụ na ị ya-eso gotara ya moto ọ bụrụ ya yara achụ ọ ndị pastọ yasasịrị ngwuru ezinụlọ ndị mmadụ ebukatalụ gị amụma uche wa dị ya uche wa dị ya ọ gbakata afa na nke afa enwerọ isi ọ gwa gụ na ọ dibịa na ọ dibịa nọ n'akụkụ be ụnụ kedu ife gbasara gụ na dibịa nọ n'akụkụ be ụnụ o nwere gụ na dibịa eji ahịa be careful ụfọdụ na-ese okwu kịta na befa ife na-ese bụ na pastọ fa agwa fa na dadiji iru anyị gwara kedu ife ọ gwara gị ife a bụ skam amụma ya onwelọ nke na-awa ọkụ anọkata asị ọwụ nkewa nkewa ife niile a na-ekwu ọwụ ọkwọ ndị ụka ya-atụkọ di na nwunye pịakọọ fa isi ọnụ ọ na-ese everyday a na-agba war everyday a na-aba mba ife niile a bụkwa skam be careful onwe ike ị na-agba mbọ ọ na-ayasasị onwe ike bụrụ ọ bụrụ na ọ chi ụwa gị na-eme gị ma ọ bụ na o nwere ebe ikwe nkwa na ichetarọ ma ọ bụ na onwe onye imejọ maka na ajọ okwu e na-ekwuga ịma na ndị mmadụ na-ekwugasị ajọ okwu filo na onwerọ ihe ọ bụ ajọ okwu i na-ekwugasị ee amụ inwe ike gwa onye afụ ma ọ bụ mee mmadụ ife chefuo ịmara onye ịmakwa na ọ bụrụ ọkụkọ ka igota wee jebe n'ụlọ arụsị maọbụ wee jekwuru chi gụ wee sị Chukwu na onye a gwara m ajọ okwu m ala ikọrọ chi m jee bọọlụ m ọbọ ị makwa na ihe anata ije ahụ mmadụ bịa ọ na-akọyeri na-ekwu na-akpọ onye onye nwere ife gbasa anya na ya afa be careful malụ mgbe ndị pastọ ji tikọ gị na nwanne gị nwoke isi ọnụ ndị niile a bụ scam nothing like ife a ba na-akọ adịrọ m against ndị ụka mana nke a dịzi too much nke a dịzi too much nke a dịzi too much ndị ụka na-ebute enmity ndị ụka na-ebute amụrọ m ihe a sagide mmadụ isi sagide ya e rigide mmadụ rigide mmadụ ego onye afụ agwụ ego o ji eme business agwụ ị ka na-eri ya obi ebere na-emekwa o merie ebere merie ebere i megide mmadụ ya na di ya ese okwu ọ nata from be nna ya nọrọ bịa na-efichara ụlọ ụka ebere emeziwu ebere emeziwu obere oge a laba the woman obere oge tụba ya ime obere oge o kute nwa sị na ọ bịa thanksgiving ndị ụka na-ama aka ya aya aya mana pastọ tụba ya ime ụfọdụ na-achọ nwa jee n'ụlọ ụka e ruo pastọ alaba nwunye mmadụ lụọ tụba ya ime obere oge ebu nwoke mmadụ na ọ nya mụta nwa obere oge ọ sị na ka o je sị na be pastọ ka ọ nọ mụ nwa check ọfụma ọ kwa pastọ ahụ tụba ya ime be careful uche ụ dụkwa ya e, ọ bụrụ na nwunye ọ na-eje oke ụka be careful gụnwa bụ mmadụ a gbaara gị afa sị na ife na-eme ọ si be nna ọ na ọ nwanne nne ọ na-eme na ọ nwanne nna ọ na-eme o cheki elu fa back e, ọ bụrụ na ọ ya egbuwe maka mgbe ọ kara egbugo mgbe onye afụ ya ọ bụrụ ọ bụrụ ọ bụrụ na ọtụrụ tụrụ na onye nna uche ụnụ na-adịzikwa ya amarọ m na ọ n'ụkwụ ka brain ụfọdụ ndị dị ụmụ ndị brain ba dụ n'anya mgbe na-ene ụmụ i che na ba ama ife na-ekwu obere oge obere oge ndị a ndị a- ụwa ụwa ayari ayari ndị nọ n'ime enwe ajọ obi Ụka nke ndị ụka nwe ajọ obi ndị anyị asagide o sagide o sagide o sagide o ọkwa akwụkwọ na onye a adịgo down obere oge kwa fa eme give away o ọ ratakwa ndị mmadụ ndị mmadụ eju gbui e che na etu ahụ ka ọ dị some ndị na-efichakwa ụlọ ụka nwebekwa onye nye one naira ị gafe ị na-enyekwa bụ ka e wee na-alata ụnụ dị ụnụ careful uche ụnụ dị ya fehi na bụ scam eh? mụ abụ akwa sef nwee mmadụ 5 n ji aka m mepụ na chọrọ ikwu okwu just don't worry n'ọnụ uche ụ dị ya o nwere ife mere n ji wepụtakwu okwu a ada m ekwulo ka mmadụ ọ bụ mmanwụ na-ekwu nọ ya bụ ikorobịa ya ọtọ ihe o mere ya ọtọ ee ana m ekwurọ ka ụnụ kwụsị ije ụka nọ na ị na-eje ụka uche wee adọ na ya o nwekwa pastọ mụ na ya na-enwe okwu nọ na onye ọbụla focus a side ya ee ana m ekwurọ ma m pụtara sị mmadụ ya ejezina ụka na o nwere ibe dị n'ụka na-eje ụka n'ebe okwukwe onye dụ so mana ife ndị dị against bụ si ejizi ya asawa isi ee si n'isi ejizi ya o nwegodo ezinụlọ m ma na-ese nnekwu okwu na o jere n'ụlọ ụka agwa ya nọ nwanne di ya na-eme o nwekwa nwanne di ya na-eme nọ na ịma na family ebikọsị ọnụ na ofu iri ofu onye ya ekwu ajọ okwu onye ahụ na-agbazie ya nkịtị o nwezie ka e si gbazie nkịtị two days three days hmm. o jezie n'ụlọ ụka agwa ya na onye a na-eme o nwekwa onye na-emewu hmm. o nwekwa onye na-emewu nwanne papa wee ya enweta obi sef cheruwe ife ọjọọ ofu ọbala ofu ọbala daalụnụ okwu ma welu na ya mara ife